baba kɔmandan i ni sɔgɔma nse ee faama foli ka kɔrɔ ni nin bɛɛ ye i ni sɔgɔma ee kuyate naamu i komi aw ye ɲamakalaw ye sanko e de ye n hakili la e de ye yɛrɛdɔnbugu jeliba ye kosɛbɛ ɔhɔɔ
furu b'aw bolo yan da jumɛn de kan eh, fama anw fɛ yan furu a kow man ca kosɛbɛ eh, a ma bala n na faama caman tɛmɛna yɛrɛdɔnbugu yan yɛrɛdɔnbugu sunguruninw ka ɲi cogo min na a caman ye dɔ t'a la eh, faama ne ko i yɛrɛ i ɲɛ bɛ dɔ la wa walima i bɛ fɛ ka dɔ ɲini mɔgɔ wɛrɛ ye mais ça va pas non han n ka kuma fɔ nɔgɔ t'a la han n y'i ɲininka de ko furu b'aw bolo yan da jumɛn kan o sera i ka n'i sigi kɔnɔsudaka na ne fɛ yan han
ayiwa faama eh, kan'a kɛ ni dusu ye anw ka furu kow n bɛna a ɲɛf'i ye yɛrɛdɔnbugu yan anw bɛ furu kɛ cogo di ni cɛ ye muso ye k'a diyal'a ye a b'a fɛ k'a furu walima n'a fa ye muso ye k'a b'a fɛ k'a furu k'a d'a denkɛ ma u bɛ na anw ɲamakalaw fɛ anw ka furu sira taama ayiwa an bɛ se muso somɔgɔw ma an bɛ se u ma cogo di an bɛ taa ni woro tan fɔlɔ dɔ ye o woro tan fɔlɔ a bɛ f'o ma ko tugosi woro ni dɔw ko ko ɲininkali woro o woro kun b'o la o kun ye jumɛn ye walasa k'a dɔn ni cɛ wɛrɛ bɔlen tɛ muso nɔfɛ ɔ n'an taara n'o woro ye o bɛ don wɛrɛ d'an ma an bɛ segin ka na tugun n'an seginna ka na an bɛ na ni woro tan filanan ye o woro tan filanan o ye furusira ɲinini woro de ye o fana kɔfɛ an bɛ taa ni woro tan sabanan ye o woro tan sabanan ayiwa o ye furu labilali woro ye nka nin woro saba ninnu bɛɛ dili kɔnɔna na muso somɔgɔw yɛrɛ fana bɛ to ka jateminɛ kɛ cɛ somɔgɔw kan est-ce que hɔrɔnw don wa u ka kabilaw ka ɲi wa est-ce que furuɲɔgɔnmaw don fɔlɔ bari tuma dɔ la dɔw b'a fɛ ka furu ɲɔgɔn ma k'a sɔrɔ furuɲɔgɔnmaw tɛ tana b'u ni ɲɔgɔn cɛ ɔ n'a yela k'a fɔ k'o si t'a la sa k'u bɛ se ka furu ɲɔgɔn ma ɛɛ sira bɛ labila ɔ ni sira labilala ɛɛ o kɔ fɛ an bɛ na ni ɛɛ woroba ye ni woroba bɔla ayiwa muso somɔgɔw bɛ ɲɔgɔn ye ka furusiri dɔgɔda furusiri dɔgɔ mana da muso somɔgɔw u balima minnu bɛ yɔrɔ wɛrɛw la u b'u ladɔnniya u b'u kunnafoni k'u ka sigidalamɔgɔw bɛɛ kunnafoni u bɛna furu siri ni furu sirila a bɛ yira bɛɛ la k'a fɔ ayiwa karisalakaw ka karisa bɔla an denmuso nɔfɛ a maminɛlen don a ye cɛ sɔrɔ ɔ n'o kɛla ɛɛ ni cɛ wɛrɛ min kun ɲɛ bɛ muso la ɔ o bɛ fɛɛrɛ minɛ o mana kɛ sisan don wɛrɛ an bɛ kɔɲɔ dɔgɔda an bɛ na an bɛ fɔli kɛ an bɛ dununw fɔ balaw bɛ fɔ an bɛ tɛgɛrɛw fɔ an bɛ dɔnw kɛ ayiwa n'o furu sirila ten foyi tɛ se k'o furu wili bilen o y'u furulen ye ɲɔgɔn ma sa badabada o ye cɛ kɛlen ye muso ta ye o ye muso kɛlen ye cɛ ta ye ayiwa faama anw ka furuw bɛ kɛ tan de danbe hɔrɔnya ani laadiriya kɔnɔ ayiwa n y'a f'i ye cogo min nin ye anw ta de ye nka jamana in kɔnɔ siya wɛrɛw bɛ yen bɛɛ n'a ka laadaw don ɔ nin kɔni y'an ka furu laadaw taabolo ye
i kumara sisan nka i ye fɛn o fɛn fɔ i kumara buga buga buga buga nka i ye fɛn fɛn fɔ a bɛɛ ye fu eh, faama

e ko fanta e ni jɔn de bɛnna furuko la ne ni mɔgɔ furuko ayi ne ni mɔgɔ si ma bɛn furuko la eh, o bɛ se ka kɛ cogo di dɔ de nana k'a b'i furu dɛ dɔ ka na k'a bɛ ne furu fara ɛɛ eh, fara o tuma na e bɛ ka ɲinɛ k'a fɔ ko ne bɛ furu dɔ la wa e furu kɔni y'o boya bara ne ni cɛ ma bɛn a la ne nana so o ni furu sara olu kɔni tɛ kelen ye ah, nka fanta
e bɔli i ka furu la ka nin wagati jan min kɛ nin ye e t'a dɔn ko i ka furu salen de ye wa ee ayi o n'a ta bɛɛ fara ne tɛ fɛ ka don furu wɛrɛ foyi la bilen n bɛ hakili sigi fɔlɔ ne ko jɔnni kelen de ko k'a bɛ ne ɲini furu la isa ko k'a b'i furu isa naloma wa kosɛbɛ ee fara kuma ɲɛnama fɔ ye sa dugu naloma cɛ fanta
e kana ɲɛ bɔ n kɔnɔ dɛ e ni isa ma bɛn a la wa ee fara ne kɔni ni isa ma bɛn a la sa e ne ni isa bɛnna kare kɔnɔ a ko ne ma k'a b'a fɛ ka ne furu k'a bɛ ne fɛ k'a b'a fɛ ka ne furu ɔ a kɛra ne ɲɛna k'a bɛ tulonkɛ de la ne fana k'a ma n ko awɔ n ko n b'a fɛ aa a kɛra e kɔnɔ k'a bɛ tulonkɛ la mɔgɔ bɛ nin furuko kuma tulonkɛ kɛ naloma fɛ wa i dun k'a dɔn a b'a sɛbɛ la dɛ wa a bɛ sɔn k'i sɛgɛn nin ko la dɛ ee a b'a yɛrɛ sɛgɛn wala a b'a yɛrɛ sɛgɛn ne kɔni tɛ n'i y'a dɔn k'i t'a fɛ i kun man kan k'a fɔ a ye k'i b'a fɛ isa yɛrɛ nana ni woro ye ka ban ee n'a nana ni woro ye a bɛ segin n'a ye ne ma tila n jo la jango n jalaki ne yɛrɛ ma sɔn mɔgɔ ɲɛnamaw la o jango naloma ah, n'i ko ten n y'a mɛn an ka furu bɛ kɛ cogo min na n y'o de ɲɛf'i ye koyi e ye nin bɛɛ fɔ i ye sɛbɛnko fɔ a la sɛbɛn aa faama anw tɛ sɛbɛn dɔn dɛ anw kɔni bɛ min dɔn furuko la o ye hɔrɔnya tilennenya ani ladiriya an b'o de dɔn sariya gafew la jamana sariya sɛbɛnw na ni sɛbɛn t'a la fu don ne makan fɛ yan faama an tɛ sariya ko ninnu dɔn dɛ anw kɔni b'an ta kɛ danbew de kɔnɔ yan ne de k'i ma n ko ni sɛbɛn tɛ furu o furu la ne mago t'o la u maa ba kelen ka fara ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ jɛ i ko nɔnɔ kɛnɛ ni sɛbɛn t'a la furu tɛ ne kɔmana makan fɛ yan ee
dutigiw ladiriw ka seereya jamaba ninnu bɛɛ ka seereya ee sɛbɛn tɛmɛn b'o kan i ye n ka kuma mɛn wa bi ta tɛmɛnen kɔ wa i bɛ yaala k'a fɔ yɛrɛdɔnbugu ani dugutigi k'a k'a fɔ ka dugudenw bɛɛ ye ne kɔmana makan tɔgɔ la ko ni sɛbɛn tɛ cɛ o cɛ muso la n b'i muso bɔsi i la k'a kɛ n sago ye ni cɛ o cɛ bɔra n nɔfɛ n b'a d'o ma ka sɛbɛn k'a la ɛɛ faama k'a bɔsi faama kabini lawale ka na se tubabu tile ma fo sisan anw ka furuw bɛ kɛ nin kɛcogo de la dɛ hɔrɔnya kɔnɔ ɔ o t'aw ta ye wa n bɛ ka n ta de f'i ye ne kɔmana makan n'a tɛ muso min kɔni na sigi kun t'i la furu la o bari n'a y'i ja yala i k'a fɔ k'i ye muso gana de ye n'i cɛ bɔra i nɔfɛ n b'i d'a ma ne kumana makan ko ten ayiwa faama i ka kuma faamuna i ko ko ka sɛbɛn kɛ musow la hali musokɔrɔbaw hali ɲin tɛ min da sifinko tɛ sijɛko tɛ a ka k'a bɛɛ la n'a tɛ fɛn o fɛn na n b'o bɔsi